Anakhala pansitu ku ofesi yawo ndikupezeka zonena kuti ndikumamwa tiyi modekha pa tea break. Osadziwa zonena kuti chibaluwa chikubwera chonena kuti no chikhala chikupanga order ofesi yawoyo kuti isamutsidwe kuchoketsedwa ku Lilongwe kumapititsidwa ku Blantyre. Zomwe zikutanthauza zonena kuti iwowo amene amamwa tiyiwo ntchito yawo ikhoza kuwuma ndithudi. Ndetu chinangobwera chikalata chija bam! akutitu office tikusamutsa aa bwanji ndi ndani amene alamula zimenezi ndi president Peter Mutharika nanga zikhala bwanji ndi ofesi yake ndi iti no nkutheka mwina mwake ndi achibale anu amagwira ntchito kumeneko tifotokoze choncho nkhaniyi koma tikupanga choncho tapangani subscribe ngati simukutitsatira ku facebook tapangansoni follow kuti nkhani zizi zisamakuphonyeni ndetu kwatuluka chikalata makosana chikalata chimene mukuchiona pa skrini panopo sitichiwerenga koma chikuchokera ndithudi kwa a peter mutharika mtsogoleri wa dziko lino kudzera mwa anthu awo amene amawalembera zimakalatazi chikalata chimenechichi chikukamba zonena kuti maofesi ena a boma akusunthidwa kuchotsedwa ku lilongwe kupititsidwa ku blantyre pamene ena akhala akusunthidwa kuchotsa ku blantyre kumapititsidwa ku lilongwe nde maofesi ake ndi amene nde kutitu mukuwaona chitebulo chimenecho akunena kuti malawi communications regulatory authority ku lilongwe ndipo ipititsidwa ku blantyre malawi housing corporation ku lilongwe ndipo ipititsidwa ku blantyre malawi electoral commission ku lilongwe ndipo ipititsidwanso ku blantyre malawi prison service ku lilongwe ndipo ipititsidwa ku zomba nkhani zake ndizotero koma ikamba zoti ndi maofesiwa mukunena ndatino ndatino kodi ndi ofesi zonse nde kuti iyayi akutanthauza zonena kuti ma headquarters kapena kunena kuti no malikulu a maofesi amenewawa bungwe lija limayendetsa zisankho kunoku ku malawi la mec likulu lake lichotsedwa ku lilongwe kupititsidwa ku blantyre bungwe lija limene limayendetsa nde kuti no za mphepo kuulutsa mawu kuno ku malawi la macra lichotsedwa ku lilongwe kupititsidwa ku blantyre lina lijanso la housing corporation likuchotsedwatu nde kuti ku lilongwe kupititsidwa ku blantyre pamene nde kutino loyang'anira za ndende lachotsedwa ku lilongwe kupitisidwa ku zomba funso ndi lonena kuti kodi chimene chikuchitikapa ndi chani kwenikweni akukambatu muchikalatamo kunena kuti akufuna aonetsetse zonena kuti no maofesi akubalansa akamagawa maofesi aboma asangokhala mbali imodzi kuti poti no ku lilongwe ndi capital city nde kuti basitu kudzingodzadza maofesi onse china chilichonse kumeneko ayi akuyenera abalanse ndithu zipite kumbali zosiyanasiyana ngakhalebe sitinaone mwina kumpoto komwenso kunayenera mwina kukhale ku mwina ofesi zina zake likulu at least olo limodzi kapena choncho komano akuti akufuna aonetsetse zonena kuti zikubalansa ndithu kuti no zisangokhala mbali imodzi chigawo chimodzi koma zikhale mu mbali zonse zigawo zonse za dziko lino zilandire maofesi aboma likulu la maofesi ena ake aboma funso ndilonena kuti kodi maofesi amenewa anali ku lilongwe ayi tikati tibwerere m'mbuyo pang'ono ndekuti tikumbukira kunena kuti no mu ulamuliro wa achakwera omwewa ndi onena kuti anachotsa maofesi ena aboma ngati no achina MEC amenewawa kuwachotsa ku blantyre kuwapititsa ku lilongwe kusonyeza zonena kuti malikulu a maofesi enawa anali kale ku blantyre komano atalowano achakwera ndi timu yawo anachotsa malikulu a maofesi amenewa ndi kuwapititsano kuchani ku lilongwe mwayiona anthu aku blantyre ntchito zawo ena zinauma anakalembedwano ndi anthu aku lilongwe amene amapezekera ku lilongwe nde apa peter mutharika akuchotsa maofesi aja kuwabwezeretsanso ku blantyre eh pakhoza kumalowa zinthu zambiri apa komano kuti ndale luis chochitika nchani zambirimbiri koma chinthu chimodzi chimene tingatsimikizirane pano nchonena kuti pali anthu ena ake amene apezeke zonena kuti ntchito zawo zitha Monga mmene zinalili a Chakwera akuchotsa ma ofesi kuwachotsa ku Blantyre kuwapititsa ku Lilongwe, anthu ena ntchito zawo zinatha. Poti anthu ena ndekuti amene amagwira ntchito ku Blantyre sakanakwanitsa kunena kuti no anyamuke apite ku Lilongwe. Ndekuti kunali kumayang'ana zonena kuti akafikira kwa ndani, zikakhala motani, kodi kumenekoko zinali zambirimbiri. Ena ntchito zawo zinapezeka zoti zinatha. ku blantyre kumeneko ku lilongwe kuja kunapezekera kuti kwapangidwa no created ntchito mwayi wa ntchito ena anapeza ntchito ndithudi ndiye chochitika ndichani apa peter mutharika akuchotsa maofesi aja ku lilongwe kuwabwezeretsanso ku blantyre zomwe zikutanthauza zonena kuti anthu ena ndi ena amene amagwira ntchito m'maofesi aja ku lilongwe amene amamwa tiyi tikunenawo ndi oti ndiye kuti ntchito zawonso pamenepo ena azipeza kuti zatha pamene zatha chonchono ena ku blantyre akapeza ntchito eh, this life i think ndi mmene zimakhalira ndithudi mmene motu ndi mmene zakhalira muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma osaiwalanso kulemekeza maganizo anzathu ngati simunapange subscribe tikuti pangani subscribe ku channel chimenechi cha malawi trends cholinga choti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zikufikeni mosavuta akuti